Tar éis briseadh croí a fhulaingt ceithre huaire in aghaidh an éireodh le Dún Bleisce, Páirc na nGael a fhágaint le bua stairiúil agus Corn Craobh Iomána Sinsear Luimnigh ina seilbh acu don chéad uair. Nó an éireodh leis na Piarsaigh trí chraobh as a chéile a bhuachaint don chéad uair? Chaith Mac Dara Mac Donncha agus Mark Foley súil ar chluiche ceannais iomána Luimnigh. Tarlaíonn sé, ceann sin curtha chun cinn agus níl mórán díobh agus deacair do imreoirí fáil ansin, imirt mhaith ansin déanta ag Jack Ryan, curtha ar aghaidh ag Jack anois le Adam English anois, bhfuil seans aige ar chéad scór b'fhéidir ón imirt, tá sí fós ag Adam, an sliotar is giorra, tá sí buailte aige, bhfuil sí buailte cruinn aige, tá sí buailte cruinn aige, tríú scór! Mar sin ag Ronan Lynch, Ronan Lynch trasna is ea ea tá agus feicfidh muid go bhfuil beirt imreoir, beirt chosantóir le cois anseo anois ag Go bhfuil breis anseo Pat ag cur isteach anseo tá seans ar cúl, bhfuil cúl tá an cúl fáighte ainneoin an méid cosantóirí a bhí siar bhí an spás ann agus an cúl fáighte ag Adrian Breen. Agus cé go raibh beirt cosantóir sa bhreis ag Dún Bleisce nuair a théann an sliotar isteach go tapaidh Leis na coinníollacha atá le feiceáil againn inniu, cruthóidh sé deacrachtaí agus sin mar a tharla. Tá sé chúilín scóráilte aige faoin am seo inniu. Beidh sé sásta an pas a chur isteach go dtí buailte isteach sa gcoirnéal aige. Buailte isteach íseal go Reece Burke ansin ach tá sí faighte ag Boylan. Boylan ag cur isteach arís go dtí Daithí Dempsey. Daithí Dempsey, uillinn fíorghéar aige. Tá sí fós ag Daithí. Daithí ag tabhairt faoin scór! Leath gar poll! Uillinn thar a bheith, thar a bheith géar. Ah, iontach! Ar a leithéid de scór, an-chríoch ar fad. ar b'fhéidir an hé, ní hé an taobh is fearr aige ach féach ar sin, bhí sé beagnach ar an líne deiridh. Mar a dhéanann sé, téann sé trasna taobh na láimhe clé, ceann sin briste síos agus. An tseilbh a chuirfidh an cleas comhartha amach anois agus Dara Stapleton ag iarraidh an tseilbh a fháil. Dara Stapleton faoi bhrú casta thart, uillinn níos fearr cruthaithe aige féin í buailte ag Dara Stapleton agus tá sí buailte go deas aige, buailte thar an trasnán. Bhfuil an tseilbh faighte acu? Réiteoir ag coinneáil súil ghéar ar chúrsaí. Cé a thiocfas amach as an gcliobar sin? Deacair a rá. Adam English cé eile? Teacht amach as. Adam McGee re éileamh sin. Tá an tseilbh fós aige. Tá an luas aige. Tá sé ag iarraidh go raibh mar a gcumann. Má thagann má thagann scór as seo. Beidh sé míorúilteach. Tá tabhairt faoin scór. Tá sé sin buailte aige. Cé chomh bhfuil sé sin? Ah tá sé sin iontach. Iontach ar fad. Ana scór ag Adam agus sin é an sórt tallann atá aige. Ana ruathar ar fad. Thaispeáin sé go bhfuil luas aige chomh maith agus. Ó na camáin, an-chríoch ar fad agus you know an lámh in uachtar ag Dún Bléisce anois. Mar Dermot tá an iomaíocht thar a bheith géar ar fad. An ceann sin buailte trasna. Fáil Fhinn ag iarraidh í a fháil arís ach tá sé faighte ag Pat Ryan. Pat Ryan ag tabhairt faoi scór. Pat Ryan á bualadh agus breathnaíonn sé sin go maith mar go bhfuil sé go maith! Sin ag oibriú trasna. Mike Foley anois. Osclaíonn Mike na guaillí. Téann sé trasna na páirce. Isteach sa spás ansin. Isteach. Agus tá sí faighte. Agus tá an ceann sin buailte ag Dylan Lynch, an fear atá ag tacú isteach. Bhí Doon an dá scór déag anois, tá Haine 1 iog. Beirt tugtha isteach, dhá chúilín feicthe. Sin é lár na páirce, sin é rian den áit a sheasann an ceathrar nuair a chaitear an sliotar isteach. Agus tá sé, d'fhéadfá a rá. os comhair a chúil. Le teacht chun cúilín eile a fháil, breathnaíonn sí go maith mar go bhfuil sí go maith! Mike Casey, caithfidh siad cúl a fháil, chonaic muid cúl aréir, domhain go maith sa gcluiche agus bua cúilín amháin bainte amach aige. Brú ag teacht, ardaithe arís agus tá an fheadóg dheireanach séidte agus tá an stair bainte amach ag Dún Bléisce, don gcéad uair riamh, díomá, 1989, díomá sa bhliain 2000, díomá, sé bliana ó shin in aghaidh na bPiarsach, díomá, ceithre bliana ó shin arís in aghaidh na bPiarsach, anois tá léigear, tá maidhm dhearg ag teacht amach ar an bpáirc anseo.